Asimi Goyita cɛ mun ka fɔta a n'a ka kɛta b'an hakili jigin farafinna cɛ belebele tɛmɛnenw caman na nanzaraw dɔw b'a wele ko monsieur non ko cɛ mun ko ko ayi cɛ mun ko n'ale dɛsɛra k'o kɔrɔ ye ko mali denmisɛnnin bɛɛ de dɛsɛra cɛ mun ka kɛtaw a n'a ka fɔtaw a bɛ ka kunkɔrɔta di farafinden caman ma bi bi in na diɲɛ kɔnɔ cɛ kelen mun ka baarakɛta bɛ ka kunkɔrɔta di maliyɛnden caman caman ma an bɛ don min na komi bi cɛbakɔrɔ kelen mun ka kuma man ca nka a ka kɛwale ka girin anw bɛna dɔɔni fitinin f'i ye nin cɛ in kan o i tɛ vidiyo in lajɛ fo ka se a laban na lala i na bɔ fɛn dɔ kalama i tun tɛ mun kalama Asimi Goyita ka ko la sabu sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ dɛ a ka kan an k'an yɛrɛ an k'an yɛrɛ n'i y'a ye an ka jɛɲɔgɔn la an bɔra jɛɲɔgɔnya dɔw la k'a fɔ k'e nin minna e n'a ma ka kan o tɛ dɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ dɔ bɛ bɛ gɛlɛya la a tɛ se ka sɔrɔ parce que olu fana ka na olu fana ka nafa sɔrɔ sira de b'o la dɔ bɛ balo dɔ joli la bɔn n'e b'a dɔn ko nin tigi bɛ balo joli la i k'i joli i k'i yɛrɛ minɛ a bɛ kɛ de la dɛ n'i siranna k'o fɔ i siranna k'o kɛ mɔgɔ si tɛ dɛmɛ baara la olu tɛ taa anw tɛ taa mɔgɔ dun bɛ ka bolo ɲɔgɔn a don mɔgɔ bi wolonwula ɲɔgɔn na olu nin tora a la an bɛ se ka sigi olu lajɛ parce que jamana sanfɛla mara b'olu de bolo radar b'u bolo misili b'u bolo n'i wulila n'i wulila n'i ma olu ka yamaruya ɲini ko min sɔrɔ e kunko ye dɛ bɔn sisan o de banna pewu pewu pewu bɔn sisan o de banna pewu pewu pewu bɔn sisan o de banna pewu pewu pewu. asimi goyita bangena mali la tubabu san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi seegin ni saba a fa tɔgɔ bakari goyita ala y'u ka kalifa minɛ a la avril kalo tile kɔnɔntɔn tubabu san ba fila ni mugan ni saba o yɛrɛ fana tun ye finitigi ye n'a ye mali finitigiya kɛ fo ka taa se a ka retraite ma asimi goyita bɛ diinɛ la n'a bɛ f'o ma ko silamɛya diinɛ a furumuso tɔgɔ lala jalo ni maliyɛnw b'a fɔ a ma ko validée a ka denmisɛnninya kɔnɔna na a ye kalan kɛ mali finitigi denmisɛnninw bɛ kalan yɔrɔ min na n'a bɛ f'o ma ko Prytanée militaire de kati A tilalen Kati Prytanée la a tagara ekɔliso wɛrɛ la tuguni n'a bɛ f'o ma ko EMIA école militaire interarmes de Kulikɔrɔ n'o fana b'an ka finitigi kɔrɔbalenw de kalan asimi Goyita bɛ faamaw ka bolofara la bolofara minnu de ɲɛsinlen don duguma kɛlɛ kɛbagaw ma ni nanzaraw k'o ma ko armée de terre a tilalen a ka ekɔli la u y'a bila ka taga Gawo tubabu san ba fila ani fila O kɔfɛ a tagara san saba kɛ kidali a ka baara hukumu kɔnɔna na ka tila ka san fila kɛ mali ani aliziri dancɛ la dakuruɲɛ damadɔ a ye san caman kɛ mali kɔrɔnfɛ jamanaw kan kidali b'o la gawo b'o la tɔnbɔkutu b'o la tesaliti b'o la mɛnaka b'o la o la tubabu san ba fila ani tan naani a donna finitigiw ka bolofara dɔ la n'a bɛ f'o ma ko finitigi kɛrɛnkɛrɛnnenw ni nanzaraw b'a fɔ o ma ko force spéciale ka ta tubabusan ba fila ani tan wɔɔrɔ la ka na bila a tan ni wolonwula la ale de tun ye kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye minnu tun bɛ ka lakana sabati an ka dugu la n'a bɛ fɔ o ma ko sofara kabini tubabusan ba fila ani tan ni seegin ale de kɔni y'an ka finitigi kɛrɛnkɛrɛnnenw ka ɲɛmɔgɔba ye ni nanzaraw k'o ma ko force spéciale a ka wulikajɔ a ka baara kɔnɔ a n'a ka cɛsiri a ka baara kɔnɔna na o kɛra sababu ye ka waleɲumandɔn o jɔnjɔnw caman caman sama ka se asimi goyita ma o jɔnjɔn ninnu dɔ ye médaille des nations unies au darfour médaille croix de la valeur militaire médaille commémorative de campagne médaille de la défense française avec échelon or médaille de mérite militaire asimi goyita ka kɛlɛ kalanni a ma dan mali dɔrɔn ma a y'a kɛ diɲɛ jamana wɛrɛw kan gabɔn b'o la Alimaɲi b'o la Etazini b'o la Faransi b'o la tubabusan ba fila ani mugan kɔrɔnfɛ kɛlɛ maliyɛndenw ka faga binkannikɛlaw fɛ sɔrɔdasiw ka faga binkannikɛlaw fɛ gɛlɛya ani dunkojugu o nana maliyɛnden caman caman de dusu labɔ fanga kɔrɔ fanga min tun bɛ mali kunna o waati n'o de ye ibrahim bobakar keyita ka fanga ye o hukumu de kɔnɔna na maliyɛnden caman caman tora ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'u kan labɔ k'a fɔ ibrahim bobakar keyita ka fanga ye ko a ka taga Maliyɛnw k'o wulikajɔ banbali de senfɛ Asimi Goyita a n'a ka cɛden naani olu fana farala ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o jɛkulu in ma ko CNSP Comité national pour le salut du peuple o CNSP ani fasodenw k'o wulikajɔ de senfɛ Ibrahim Boubacar Keita a ye fanga bila utukalo tubabusan ba fila ani mugan o CNSP o cɛden dɔ ye colonel major Ismail Wage n'ale de ye minisiri ye mun ɲɛsinnen don bɛn ni kelenya ani fɔkabɛn maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kolonɛli malik jaw n'ale de ye cnt ɲɛmɔgɔ ye cnt o bilara an ka kumasobulon de nɔ la ni nanzaraw b'a fɔ ma ko l'assemblée nationale kolonɛli sajo kamara n'ale ye minisiri ye mun ɲɛsinnen don lakana ma kolonɛli modibo kone ale ye ɲɛmɔgɔba ye ɲɛmɔgɔ min de ɲɛsinnen don fanga lakanani ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la utukalo tile tan kɔnɔntɔn tubabusan ba fila ani mugan asimi tɔɲɔgɔnw ye asimi goyita sugandi ka asimi k'u ka ɲɛmɔgɔ ye o la cnsp ka wale fɔlɔ kɛra mun de ye utukalo tile mugan ni naani tubabusan ba fila ani mugan o de kɛra ka asimi goyita ka sugandi ka kɛ mali jamana ɲɛmɔgɔ ye n'an b'a fɔ ma ko camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ asimi goyita ka o fangata kɔni o ma bɛn diɲɛ jamanatigi caman caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ma bɛn faransi jamanakuntigi ma ani mali yɛrɛ bɛ jɛkulu min kɔnɔ farafina tilebinyanfan fɛ n'o bɛ f'o ma ko sedeyawo o de hukumu kɔnɔna na u nana ɲangili caman caman ta ka mali sɛgɛrɛ o ɲangili ninnu dɔ ye ka sedeyawo jamanaw ani mali jamanaw dancɛw datugu duguma dancɛw b'o la ani sanfɛ dancɛlaw b'o la dakuruɲɛ kelen na ka mali ɲangi foyi tɛ don mali la ani fɛn fana tɛ bɔ mali la fo n'a bɔra fɛn damadɔninw na n'o ye misali ye furakɛli minɛnw ani dɔgɔtɔrɔ furaw ye nin ɲangili ninnu kɔni waati la a ma nɔgɔya maliyɛndenw ma nka maliyɛndenw fana ma sɔn k'u ka jamanakuntigi labila n'o de ye asimi goyita ye ɔ sedeyaw ka nin ɲangili ninnu kɔni a wulila ka bɔ mali kan asimi goyita kɛlen ka nbandaw sugandi sɛbitanburu kalo tile mugan ni duuru tubabusan ba fila ni mugan k'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye asimi yɛrɛ sugandira o don kelen na ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka dankan ye n'a bɛ f'o ma ko vice president nka mɛ kalo tile mugan ni naani tubabu san ba fila ni mugan ni kelen bandaw ka marabolo ɲɛmɔgɔ sugandili n'o de kɛra moktar wani ani minisiri tɔw sugandili de senfɛ olu nana asimi goyita ka cɛdenw dɔw bɔ u nɔ la n'o de tun ye modibo kone ani sajo kamara O wale in kɔni a ma bɛn Asimi Goyita ma sabula a y'a yira k'a fɔ ko marabolo ɲɛmɔgɔ sugandili ani marabolo minisiri tɔw sugandili ko ale da kan ka don o ko in na ɔ ko nbandaw dun ye o ko in kɛ k'a sɔrɔ a ma sara ale la o la o kɛra sababu ye a ye fanga bɔsi nbandaw la ka tila ka marabolo ɲɛmɔgɔya k'o bɔsi mɔkutari wani na o de la mɛ kalo tile mugan ni seegin tubabu san ba fila ni mugan ni kelen asimi goyita a ye marabolo ɲɛmɔgɔya kalifa mouvement na n'a bɛ f'o ma ko mouvement du 5 juin ni dɔw ko a ma ko m5 rfp jɛkulu m5 fana ye danaya ta ka da mɔgɔ min kan k'o bɛ se ka fangabolo ɲɛmɔgɔya ɲɛ o kɛra dɔktɛr sogɛl kogala mayiga ye zuwɛn kalo tile wolonfila tubabu san ba fila ni mugan ni kelen asimi goyita yɛrɛ y'i sigi mali jamana ɲɛmɔgɔya la asimi goyita kɛlen k'i sigi mali jamana kuntigiya la a ye ɲɔgɔnyeba dɔ boloda desanburu kalo tubabusan ba fila ni mugan ni kelen ɲɔgɔnye la maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔnye mun kɔnɔ ni nazaraw b'a fɔ ma ko assise nationale de refondation o ɲɔgɔnye kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka kuma faso bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min an bɛna mun ni mun de sigi sen kan camancɛ fanga a kan ka ban waati jumɛn a bɛna kalo joli de kɛ walima a bɛna san joli de kɛ o kumana o bɛɛ lajɛlen kan O ɲɔgɔnye ninnu kɔni bannen camancɛ fanga nan'a yira k'a fɔ ko ale bɛ to a nɔ la ka san duuru kɛ walasa ka fɛn dɔw sigi sen kan jamana kɔnɔ nin fanga bɔsiko filanan jamanakuntigi la ani camancɛ fanga ka nin san duuru ko a nɔ la o kɔni kuma ma da sedeyawo jeli la o la a tilara ka ɲangili kura wɛrɛw ta ka mali sɛgɛrɛ tuguni o de dɔ kɛra janviye kalo tubabusan ba fila ni mugan ni fila ka sedeyawo jamanaw daw tugu mali ɲɛ ka mali ka wari buloke sedeyawo ka banki belebelebaw kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko banki santarali sedeyawo jamanakuntigiw ka lasigiden minnu bɛ mali la k'olu lasigidenw bɛɛ lajɛlen wele u ka bɔ mali la union européenne n'o ye europe jamana damadɔw de fana faralen ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ kɔnɔ olu fana ye ɲangili ta nka olu ka ɲangili a taara ka kɛ ka asimi n'a ka cɛdenw de sɛgɛrɛ o ɲangili ninnu de ye ko nin cɛ duuru si k'u kan'u sen cu europe jamana si kan awa ko n'a y'a sɔrɔ u ka wari maralen don europe jamana banki dɔ kɔnɔ ko o erɔpu jamana banki ko k'o bloke awa ko erɔpu jamana si fana kana se ka wari di ninnu ma k'i b'u dɛmɛ baara hokumu kɔnɔna na faso ka baara ani faso ka wuli ka jɔ a sen kan o hokumu kɔnɔna na asimi goyita a nana yamaruya di ko ka sariya sunba gafe ko k'a sɛbɛn kura ye tuguni o sariya sunba gafe o sɛbɛnna ani o kalafiliw fana kɛra juin kalo tile tan ni seegin tubabusan ba fila ni mugan ni saba o kalafiliw y'a yira ko n'i ye jamanadenw ta ko kɛmɛ o kɛmɛ ko bi kɔnɔntɔn ani wolonfila ko ko ko awɔ k'u sɔnna ni sariya sunba gafe in na asimi goyita ka tajuru sara bere janvier kalo tile mugan ni naani tubabusan ba fila ni mugan ni fila asimi goyita ye operasiyɔn takuba ko o cɛden dɔw gɛn ka segin u dontɔ la mali la hakili lajiginna force takuba ale ye erɔpu jamana ka finitigi kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu nana mali dɛmɛ a ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ la mali ɲɛmɔgɔw ka nin takuba cɛden kura ninnu gɛnni ka segi u kɔ o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ la mali ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u natɔ la k'u ma sara mali ɲɛmɔgɔw la ni kɛlɛkɛcɛ ninnu kɔni olu gɛnni ka segi u kɔ mali fɛ a ma bɛn faransi ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka minisiri min be yen nɔ n'a ɲɛsinnen don jamana kɔkankow ma n'a be f'o ma ko jean yves le drian janvier kalo tile mugan ni wolonfila tubabusan ba fila ni mugan ni fila o jean yves le drian de y'i kanto transition ɲɛmɔgɔw ma k'u ni fanga in k'u n'a man kan awa k'u ka ko kɛtaw k'u t'a kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen dɔn nin kuma in kɔni tajuru sara bere kɛra mun de ye transition ɲɛmɔgɔw fɛ o de kɛra janvier kalo tile bisaba ni kelen tubabu san ba fila ni mugan ni fila ka tile saba dakun de di faransi ka lasigiden mun sigilen don mali la n'a bɛ f'o ma ko joel meyer ko a ka mali bila asimi goyita a ko operasɔn barikana fana ka taa ka bɔ mali la operasɔn barikana hakili lajiginna o ye faransi ka kɛlɛkɛcɛw dɔw ye minnu tun nana mali dɛmɛni na a ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ la operasɔn barikana o kɔni olu fana y'u ka minɛnw cɛ fevriye kalo tile tan ni wolonwula tubabu san ba fila ni mugan ni fila ka bɔ mali la asimi ko minisma fana ka taa ka bɔ mali la minisma ale ye oni ka kɛlɛkɛcɛw ye minnu de kɛrɛnkɛrɛnneyara ka ci mali ma kabi tubabu san ba fila ni tan ni saba mali dɛmɛni na a ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ la hakili lajiginna ONU ni dɔw ko a ma ko ONI n'o de ye Organisation des Nations Unies o ye diɲɛ jamana kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn ni saba faralen ɲɔgɔn kan jɛkulu belebeleba min kɔnɔ minisma ka mali bila o kuma fɔlen minisma kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale n'a ka minɛnw cɛ ka bɔ mali la yanni desanburu kalo tile bi saba ni kelen cɛ tubabu san ba fila ni mugan ni saba minisma gɛnni de hukumu kɔnɔna na ka bɔ mali la an ka minisiri min bɛ yen nɔ n'ale ɲɛsilen don jamana kɔkan ko ma n'u b'a wele ko abdulayi jɔpu ale y'a yira k'a fɔ ko san tan minisma kɔni a bɛ mali la ɔ ko a nɔ bɛrɛ kɔni ma ye asimi goyita kɔni a y'i mabɔ faransi jamana la ka gɛrɛ rusi jamana de la n'o jamanakuntigi ye vladimir putin ye ani rusi jamana kɔni u y'u bolonɔ kɛ bɛnkan caman caman na u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan ninnu dɔw ye ka lakana sabati mali kɔnɔna na ka mali finitigiw k'u kalan kɛlɛ la ka kɛlɛkɛminɛw san n'o ye duguma kɛlɛkɛminɛw ye ani sanfɛla kɛlɛkɛminɛw ye mɛ kalo tile tan duuru tubabu san ba fila ni mugan ni fila asimi goyita ye mali sama ka bɔ jɛkulu la n'a bɛ fɔ ma ko g5 sahel hakililajigin na g5 sahel ale ye farafinna saheli jamana duuru de faralen ye ɲɔgɔn kan minnu ka laɲini ye taaɲɛ ye ani lakana sabatili ye u ni ɲɔgɔn cɛ o jamana duuru de tun ye mali moritani niger burkina faso ani chad a ye mali sama ka bɔ jɛkulu in na n'o de ye g5 sahel ye ko sabula k'u ka ɲɔgɔnyeba dɔ de tun bolodalen don awa k'o tun labɛnnen don ka bɛn ni fevriye kalo tubabu san ba fila ni mugan ni fila de ye ko o tun kan ka kɛ bamako de ɔ ko jɛkulu dun y'i pan bamako kunna ka t'o kɛ dugu wɛrɛ la septanburu kalo tubabu san ba fila ni mugan ni saba mali burkina faso niger u farala ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛkulu dɔ sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko l'alliance des états du sahel o bolodiɲɔgɔnma in ale bɛ lakana ani ɲɔgɔn dɛmɛ de kofɔ u y'a wele ko la charte du liptako guruma ɔ an k'an da don asimi goyita ka baara damadɔninw na a ka malikura jɔ hukumu kɔnɔna na kabini n'a sigira fɔɔ ka na se anw ka nin vidiyo in kɛ tuma ma jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini asimi goyita kɔni ko a sigira ko a y'a ta kɛ kɛlɛkɛminɛw caman camanba kɔni sanni ye ka di mali kɛlɛkɛcɛw ma duguma kɛlɛkɛminɛw o b'o la ani sanfɛ kɛlɛkɛminɛw fana b'a la ka mali polisiw k'u jate mali militɛriw fɛ ni nansaraw b'a fɔ ko la militarisation de la police nationale ka kɛlɛkɛcɛw caman camanba ta denmisɛnnilamɔgɔw la k'olu don finitigiw fɛ n'a bɛ f'o ma ko recrutement Dakuruɲɛ kelen ka armɛ mali kɔni ka a jɔ a sen kan a y'o kɛ a ka baara fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye ka kɛlɛkɛminɛw camanba san ani ka armɛ mali ka a jɔ a sen fila kan o fana kɛra sababu ye armɛ mali fana ye mali dugu caman caman bɔ jugulamɔgɔw bolo ko asimi goyita ko a ye furaji mun sen an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na ko o ka ca ni furaji kɛmɛ saba ye walasa ka se ka jiko nɔgɔya maliyɛnw ma a ye kɔmatɛkisi a y'o wuli k'o jɔ a sen fila kan kɔmatɛkisi n'ale y'an ka fini dilan izini ye n'ale bɛ segu mara la n'a dayɛlɛla tubabusan ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni seegin perezidan modibo keyita fɛ a ye kɛnɛyaminɛw caman camanba san ka di mali dɔgɔtɔrɔsow ma a ye kɛnɛyaso dɔ jɔ mun ɲɛsilen don rɛndimi bɛ mɔgɔ minnu na olu furakɛli yɔrɔ ma ka kɔɔri bamayɛlɛmali izini belebeleba fila jɔliw daminɛ kelen bɛ kɛ bamako kelen fana bɛ kɛ kucala ka yɔrɔ kura jɔli daminɛ kati sirakɔrɔ mun bɛ n'i ɲɛsin diɲɛ laban subahana mansinw lakodɔnni ma ni nazaraw k'o ma ko intelligence artificielle ka dɔgɔtɔrɔso belebeleba dɔ jɔli daminɛ mun b'a to maliyɛnw bɛ se ka furakɛ yen nɔ ka sɔrɔ u ma cɛ ka taa jamana wɛrɛw kan o dɔgɔtɔrɔso belebeleba in ni nazaraw b'a fɔ a ma ko hôpital de référence o baaraw kan ka ban ka bɛn ni novamburu kalo tubabu san ba fila ani mugan ni duuru ma ka so ba naani jɔ ni nazaraw k'o ma ko logements sociaux k'o di an ka finitigiw ma ka cakɛda sigi sen kan n'a be f'o ma ko sorem mali n'o be ni ɲɛsi an ka dugu jukɔrɔ nafolow ɲinini ma ka tawusa baraji belebeleba baaraw k'olu lawuli kura ye tuguni hakililajigin na tawusa baraji jɔli daminɛna kabi amadu tumani ture ka tile la fevriye kalo tubabusan ba fila ni tan nka baaraw tun yoboyabara lakanabaliya fɛ tubabusan ba fila ni tan fila asimi goyita a ye mali tɛrɛnw fana lawuli kura ye tuguni ka tɛrɛn sira da mali ani gine ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw fana k'o daminɛ a ye izini jɔ mun b'a to mali sanu bɛ se ka labaara a ye lakɔliso jɔ lakɔliso min bɛ ni ɲɛsi dugujukɔrɔ nafolow kalanni ma a ye umpp izini fana wuli ka a jɔ a sen kan UMPP n'a bɛ fɔ a ma ko usine malienne de produits pharmaceutiques ale ye usine ye mun bɛ dɔgɔtɔrɔ furaw de dilan a ye aravɛki baaraw lawuli kura ye tuguni ka tila ka mali carte d'identité biométrique k'o fana baaraw daminɛ novanburu kalo tile tan ni naani tubabusan ba fila ni mugan ni saba mali famaw u y'u tɛgɛ kɛ kidali la ka banbaanciw gɛn ka bɔ kidali desanburu kalo tubabusan ba fila ni mugan ni saba usine belebeleba min kan ka jɔ kokofata kayi mara la O baaraw fana daminɛna n'o bɛ ni ɲɛsin kɔɔri de baaraw ma asimi goyita n'a ka cɛdenw kɔni ka fangata la u y'a yira maliyɛnw na k'a fɔ k'u bɛ jamanakuntigi kalafiliw k'u kɔni b'o o labɛn ka bɛn ni fevriye kalo tubabusan ba fila ani mugan ni naani ma nka sɛptanburu kalo tile mugan ni duuru tubabusan ba fila ni mugan ni saba minisiri mun ɲɛsilen don administration territoriale ma ani an ka fanga ka kuma lasebaga n'ale de ye kolonɛli abdulayi mayiga ye ale bɔra k'a fɔ ko kalafili minnu kɔni duwadalen don ka bɛn ni tubabu san ba fila ni mugan ni naani ye ko kalafiliw ko o tɛna bɔ tuguni o waati kofɔlen na ko sabula ko baasiw bɛ senkɔrɔla la a y'a yira k'a fɔ ko kalafili kura kɔni bɛna duwada waati min na u na bɔ k'o da jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan an balimaw an tun bɛ fitinin mun dɔn asimi goyita ka ko kan an y'o fɔ aw ɲɛna aw fana bɛ mun dɔn asimi goyita kan a y'o fɔ an ɲɛna kɔmantɛriw la an ka video n'a jara aw ye a y'a yira ko a jara aw ye o b'a to an fana bɛ kurazi sɔrɔ ka video kura wɛrɛw kɛ sabu a bɛ yira k'a fɔ ko an ka video ko a ka di kanubagaw ye a ye video fana tila an ni maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a y'a abone an ka chaîne na n'a sɔrɔ i ma abone i bɛ cloche fana activer o la n'an ka video kura nana dɔrɔn a tɛ fɔ i kɔ ne balimaw sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ an b'a fɔ salamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatu ala ka mali dɛmɛ ala barika la o minɛn bɛ mali bolo a minɛn b'a bolo mɔgɔ bagabaga tɛ an taara mɔgɔ lasiran a minɛn b'an bolo mɛ ala ala tigɛ o bɛɛ maliyɛnw ka cɛsiri de parce que ni maliyɛnw ma sɔn o ma nin si tun tɛ se ka kɛ donc an b'o de an kun ye maliyɛnw fɛ n'an bɛ fɛ an ka kɛlɛ in kɛ ka jamana basigi grève manifestation